ndewonụ ụmụ Igbo niile ndewonụ aha m bụ maazị CMS onye na-akọ maazị otu a ka ọ dị n'ụbọchị nketa anyị na-ewetara Igbo CNN anyị nọ n'ime ọhịa n'ime very deep inside Sambisa forest na-eto na akọ nketa ngwa gezienụ ntị ma nụ n'isiokwu anyị enweela asọrọmpi n'etiti nwa nwoke ọcha dị ọcha aha ya bụ Daddy Freeze Olarinde na onye nchụaja bụ Pastor Oyedepo asọrọmpi a na-ekwu okwu ya abụghị Champions League nke o ji abụ Copa del Rey mana ọ kpụ ezigbo ọkụ n'ọnụ hmm. site n'ihe anyị nụrụ n'aka ndị nta akụkọ anyị maka na ọ bụghị anyị kwuru ha sị na ihe na-esere ndị a okwu bụ na Pastor Oyedepo sị na azụ ahụ nke onye nwe anyị Jesu Kristi kere ndị mmadụ iri ise na Damascus bụ azụ China ah. ebe Daddy Freeze ji wee jụ jụwa isi n'okwu ya ọ sị na Ọ dị very sure na azụ ahụ nke onye nwe Jesu Kristi kere mmadụ iri ise bụ azụ Titus na ọ bụrọ azụ China Mm, ike gwụrụ mm. ebe a ka ọ nọ rejiere mmadụ n'abụọ a na ihe na-esere mmadụ n'abụọ bụ azụ Ah, nke bekee kpọrọ fish ka a ka na-ekwu nke a na-ekwu onye nchụaja bụ nwa Pastor Oyedepo aha ya bụ Pastor Ibiyeomie bụ onye maara anya azụ ọfụma wee baa mba n'oke ọnụ ebe ọ sị Daddy Freeze ya mechie ọnụ n'ihi na ọ maghị ekwu okwu azụ ọ gara n'ihu kwuo na mbọsị ọzọ ọ ga-ekwu gbasara azụ a nke onye nwe anyị kere ndị mmadụ iri ise na Damascus na ọ ga-akpụ ya isi a kpụrụ Albert n'abalị ise otu a ka ọ dị ọ ive anwa a na-ekwu okwu ya ọ dị ọ gburu ike ive anwa ekwe ọ gburu ike things are fall apart n'obodo mana gbasakwara ya o aka adịrọkwa ọ ive anwa a na-akọwa sị na onye ndị anụ afa anya na-efe na-abụ fa n'abụọ ma anya azụ Bible ji sị gị it shall be there in the last days mm-hmm. it shall be there in the last days ọ ihe Bible kwuru ọ gbasa m ọkwa ka ana va ekwu onye tara azụ ma ọ tara isi ya azụ ya tara o nwere isi azụ e kere mmadụ iri ise na Damascus kee ka o si gbasara ndị ọgbara ọhụrụ a ọ gburu ike ka gbasarọkwa dị anyị ka alepụkwara ha anya n'okwu
ngwa gezienụ ntị ụmụaka WAEC elechakwala na WAEC hmm.
onye isi ala anyị emela ka anyị mara ma mekwa ka anyị gwa ọha na eze na ụmụaka SS3 ndị na-ede ule WAEC edechala hmm. ụmụaka WAEC ndị a ndị lechara ule a mana ahụghị result ha atọpụgo akwa mapụ n'ahịa n'ihi oke obi aṅụrị nọ ha n'obi maka na expo na mgbọ nke nke gara siriri werere na-enweghị nsogbu ọbụla Otu a ka ọ dị, Mm. otu a ka ọ dị. Ah, ok na-afụ Ọ, ya mere anyị ji ohere a na-agwa ụmụ nwaanyị ndị nọ na di ka ha jide di ha aka maka na ụmụaka fresh blood apụtago Ọ kwa otu a ka ọ dị o. Mm. Otu a ka e si eme. anyị na-agwa ụmụ nwaanyị ndị nke nwere enyi nwoke ka ha were akwa ojii kechie enyi ha nwoke anya maka na o rejela mgbe egbe ji ebu nne ọkụkọ Hai! Jafrejid. Jafrejid. Akwa efugo. Ebu m eme. Akwa efugo. N'otu aka ahụ, anyị jikwa ohere a na-echetara ụmụ agadi nwoke ndị afọ iri asaa. Ya na 70 years nụ. 70 years. Ede correct, 70 years gọọ ewepụkwala ife ọbụla. Na ụmụ nwaanyị a ga-anụ anụ apụtagokwa n'afịa. Ndị chapụrụ achapụ. Ndị ndị ndị Ọnụọgụ.
ọnụọgụ.